misozi nde sikumakata yayi m'maso mwathu nde tikufuna tikambepo nkhani yokhudzana ndi Misheck Nkhoma bolo amene anatisiya ku south africa i think sitinayipange feature kuno ku community yathu ya ku youtube mwina ku tiktok ngakhalenso ku facebook komano guys Ha, ndi zonena kutino thupi la malemu Bolo, Misheck Nkhoma ndi zonena kutino lafika kuno kumudzi monga m'mene taonera ndiye kuti ka video kamene kakhala kakumayenda ndiye kutino pa screen pathupo eti. Ndiye ndi zonena kuti pamene afika chonchi, I think zilinganizo zikhala zonena kutino. Akalongosola zonse bwinobwino mu Lilongwe mwinano akhoza kumapita ku Balaka mmene zimamvekeramo eti ngati pakhalenso kusintha pa program yawo ndizoti ndekuti no you'll be notified ndeti tikazika zikayendanso tizabwera ndekuti no tizafotokoze ngati pangakhale changes zimenezo. However my guys ndikufuna ndiyankhulepo za khalidwe makamaka lomwe lawonetsedwa ku maliro a Misheck Nkhoma ameneyuyu. Azimayi sanachite bwino, si onse koma sanachite bwino makamaka ku South Africa zimene amapanga. Nde tiyambe makamaka kuchoka kwa uyu akuti Alex M'bwana anayankhula ngakhalebe amayankhula mopsa mtima komano I think anayankhula ndithu ali ndi ma points ena ake oti tingaphunzirepo zinthu zina zake penepo.
ndizomvetsa chisoni pa maliro pa anzako mmene alili Bolo basi uzipita pamene ndi zolinga zona ndizikajambula mavidiyo ndizipeza ma likes kwambiri kumauza anthu e, ndijambule mavidiyo ngati mmene mukuzionera apo pomwe kumayimba basi ngati kuti za umulungu zili za usatana kumutenga nzanu ngati wachimwa kwambiri kumweruza pomwe ambiri ife tili ndi zathu zomwe timachita koma zathu zabisika chomwe chili chi- chi- chi- chinthu chosakhala bwino kusakondana kusamva chisoni mavidiyo amene ajawa kuti aziona makolo kuti azimva makolo kuti kuyimbidwa nyimbo zotere zokhala ngati za umulungu koma za usatana kumuyipitsa munthu kumayimba munthu nyimbo kumunyogodola ndi chani chimene ichocho umeyo ndi ndiuhuleso wapadera mayi mmene akuyimbira mayi awo mwaona mmene akupangira amenewo andi wina lesa ali, ali, ali, ali mugalimoto akungoonera kuti zonse ndi zitsiru zokhazokha zonena kuti zimangopitira basi ukaona kuti kuli zotani kumene kuli kupusa kumbwambwana zosayeneranso iyayi chabwino mmene taonera pamenepo kumvera limodzi kuti eh, eh, eh, abwanawa anakwiya atu- i- ili 6 minutes video imeneyo 6 minutes mukhoza kukamsecha alex mbwana ku facebook ndikhulupirira kuti mukhoza kukayionera yonse kwinako nde amangosapa- amangosakatula basi kuti wakwiya nazo eh? komano mmafuna nde kuti kumva ma voices awiri. Mawu oyamba anali a Mesekiyo amene amayankhulira za video imene anaiika paijeni pa videopo. Eeh ka video kamaonetsa azimayi nde kuti akuyimba kamenepo koma zoimba zakezo ali ma phone ajambula chani. No I think the loss of values, kutaika kwa zinthu zimene zimatha nde kuti kumaimira chikhalidwe chathu ndi zinthu za chikhalidwe, kutaika kwa chikhalidwe chathu cha chi Malawi. Azimayi akupita ku maliro ndiye kuti kumenekoko ku maliroko ali busy ma phone ndiye kuti kujambula. Ndiye akuyimba nyimbo, nyimboyo mungathe kuyiwona ndi nyimbo ndiye kuti no ya ya uzimu komano mmene akuyiyimbira ma tone amene akutulutsawo ma tone achipongwe onena kuti no tipsyetse mtima anthu ena ake, tipsyetse mtima a ena ake ndithu kupanga target anthu ena ake amve kuning'ina komanso titchuke titchuke ifeyo tioneke mmasamba amchezo umu anthu atiziwe mwatchuka azimayi live mwatchukadi ndi, ndipo anthu akugawani however mwatchuka ndi nyasi eya pali kutchuka nde kuti ndi zinthu zabwino Nde pali kutchuka ndi zinthu zoyipa. Inuyo mwatchuka ndi zinthu zoyipa. I will be wondering even ngati muli nde kuti ndi azimuna amene anakukwatirani kuti no azimuna anuwo kaya adaona chani mwa inu kaya eh? Chabwino ngati ndekuti simunakwatiwe nde tizidabwa zoona kuti amuna amene no akuyenda nanu ayang'ana chani kwa inu mm ndi khalidwe limene mwaonetsa apapali? Chabwino ngati sizichoncho amunawo ndizonena kuti ali ready kuti akukwatirani? Ngati mulibe amuna, mwamuna angakuimitsensoni ndi mmene mukuchita khalidwe lanulo? Fort umaymba waona tikunena kuti kodi no ndi mkazi wotani amene ndikubweretsa panyumba panga? Mkazi uyu azakhala wakhalidwe? Chifukwatu zikangogwa muzaona zonena kuti pamaliro paja azibambo amakhala ali kunja kwa nyumba ena ali ali kumtengo kwina kwake pasi pa mtengo nkhanitu pamenepo auje mulipo ee koma nde munasowatu muno mudayendera kuti ayi ife tidayendera Jozitu inu ayi ife tidali kwakuti Limakhala ngati reunion ina yake kunjako sizimakhudza iyayi komano azimayi ndi amene amakakuta nde kuti chani bokosi lija ndi amene amakalikuta bokosi lija ndi amene amakakhala akulira pamene paja all throughout kuyamba kumayambiliro koti no maliro agwa mpakana kukafika nde kuti kumapeto koti no kukayika maliro Simuzaona azibambo ali yakali yakali mnyumba muja. Nthawi imene amakafika kukakhalako ndekuti kufupi ndi bokosi azibambo, nthawi yonyamula yokha komanso nthawi yokaona nkhope yokha mwina ndi nthawi yongokwirira. Basi. Koma kunena kuti akakhale ndekuti mnyumba muja mmakhala azimayi okhaokha azimayi okhaokha. Ndipo azimayi aja amanena kuti tabwera kuzamkuta mzimayi mzathu. Ndekuti mzimayi uja amakhala ali pamenepo. akulira, azimayi anzakewo namamuthandizira nkumamutonthozanso kukhala ngati akumpatsa support kuti maliro aja alemerere! However, azimayi awawa ngati akutionetsa khalidwe limenelili, kodi ndi azimayi onena kutino angaka anga angaka angadzasamale zonena kuti iyayi pakhomo pano pachitika zotere nde ife tikuyenera tikhale tionese chisoni fana nde kuti zikuchita kuoneka tu azimayi opanda chisoni azimayi opanda umunthu komano nde kuti wina yakali yakali afuna kukwatira akukwatira azimayi amenewowo ndi zija timanena kuti no iyayi a- mkazi wawoyotu iye nthawi imene maliro anali mnyumba iye anali busy amaonera kaya chani pa tiktok anali kuchipinda sizinamukhuze iyayi ee anakwatira tu ee koma anakwatira nde chimbalangondo tu cha mzimayi tu ee akamayankhulanso za mwanonso tu mkaziyo tu kuti sizimukhudza kana kalikonso kumati kukhala ngati wap, wapha ndi iyeyo magulu ake amakhala ngati a amenewawa ndiyeno zikachitika chonchi timafuna tiphunzirepo ma lessons komanso tiyankhulane ife kuma- kumakhala kumbali nkumayankhula mopsatira zimenezo ine sitimapanga nawo ya tiziyankhulana chilungamo apa mm? Chikhalidwe chimene mwaonetsa azimayi inuyo mwaonetsa chikhalidwe chonunkha kwambiri. Zithaphwi za chikhalidwe. Inuyo ndi ma ndi zithaphwi za azimayi. Mwamvetsetsa eti? Live tu. Ndi zithaphwi za azimayi. And I don't think even you deserve to be called women. Chifukwa azimayi amayenera azikhala ndi kaulemu kena kake pakokha. Kungokhala mzimayi amayenera azikhala ndi ka dignity kena kake kosiyana ndi azibambo. Azibambo amangopanga zinthu zawo zawo zosokonekera koma azimayi Mzimayi amayenera akhale ndekuti, chani, wa ulemu wake. Koma inuyo, inu ndi zithaphwi ndithudi, zithaphwi za azimayi, and zimene mwapanga apa mwapanga zofoira kwambiri. That's not the right way of behaving. Ngati anakulerani kwanu choncho, ndiye kuti makomo amene mmachokeranso ndi zithaphwinso. Eeh, chimecho nde chilungamotu. Tizingoyankhulatu chilungamotu nanga si anthuwa eh, ti, tikama, tikamasekerera zopusa tu mudzaona zonena kuti dzi, chikhalidwe chataikiratu. We always need to preserve our culture chifukwa chikhalidwecho ndicho chimabweretsa kuti pabalo pazikhala sanity, pazikhala khalidwe labwino, zinthu ziziyenda bwino mwa dongosolo lake. Eya, chikhalidwe chimenechocho. Koma azimayi awawa sanaleredwe bwino kumene amachokera. Ngati anakulerani bwino nde munalu, munataya chikhalidwe, you better go back and look kuti kuti kodi notes, notes zimene tinkatenga tili ana ndi ziyani, ndi zotani? kumbali ya chikhalidwe timayenera tizikhala motani go back and recorrect ma values ajawa mupitenso ndekuti no mukatenge ndekuti ma value amene ajawa zikhalidwe zabwino zimene zija zimene no kuno ku Malawi mudaphunzira musadachoke nkumapita ku Joni uko kaya wapita kuti no umayenera ndekuti no uzikumbukira kuti ndimachoka kwakuti ndipo khalidwe langa ndilakuti lakuti lakuti lakuti izi sitingapange nawo mpaka namuonjedza chonchi chifukwa si chikhalidwe chathu Nyimbo ya Zanda Zakuuza ya wa ku South Africa kupanga feature ndekuti Master KG. Nanga si inu ndekuti ndinu a ku South Africa. Ndinu amene mmakonda kukadumpha ma speaker kumeneko ku South Africa mu nyimbo za mapiano za ku South Africa. Nde tikufuna tikupatseni nyimbo ya kumeneko. Akuti tu no matter where you go remember the road that will lead you home posatengera kuti no wapita kuti no takumbukiratu njira yomene no idzakutengereso kunyumba chifukwa kumeneko nde kwanu kungotanthauza zonena kuti usaiwale kwanu usaiwale kwanu never forget home no matter where you go remember the road that will lead you home ete kaya wapanga motani kaya kaya nzotani koma chikhalidwe chokha usaiwale chifukwa nde kuti kwanu ndi kumenekoko. Kwanu kumadziwika ndi chikhalidwe kuti ife timakhala motere motere motere ndipo timasiyana ndawo pa zifukwa zotere zotere pa chikhalidwe chake cha ku Malawi simunachite bwino azimayi you better nde kuti work on yourself go and think twice again and do it better next time ngati muzipitiliza chonchi nde kuti no you deserve that name zithaphwi mukuyenera mukhale zithaphwi za azimayi inuyo akutitu.